mulibe mitengo ya chilengedwe kuyerekeza ndi yomwe ikungodzalidwa kumene izi zili chomwechi kamba ka mchitidwe wodula mitengo ndi kuwotchera makala komanso kugwiritsa ntchito ngati nkhuni m'makomo a anthu ambiri okhala kuno izi zikusonyeza kuti mabanja ambiri kuno ku nkhoma kuphatikizaponso madera ambiri mdziko muno alibe njira inanso yapamoto kupatula nkhuni komanso makala tsono kamba kakuchuluka kwa chiwerengero cha mabanja amene akugwiritsa ntchito nkhuni ndi makala zachititsanso kuti m'madera ambiri mukhale chipalamba kukokoloka kwa nthaka kuthamanga kwambiri kwa madzi a mvula pa nthaka ndi kusefukira kwa madzi kamba kofuna kuthetsa mavuto ngati amenewa bungwe la world vision likugwira ntchito m'dera la chilenje program area dera la mfumu yaikulu mazengera boma la lilongwe bungweli mogwirizana ndi nthambi yokongoza ndalama ya vision fund linayambitsa ntchito yomakolola mpweya kapena kuti gasi kuchokera ku ndowe za ng'ombe zimene alimi anagula anatenga ngongole ku nthambi ya bungwe la world vision yotchedwa vision fund ndipo ndi upangiri wochokera ku bungweli anthu amene anagula ng'ombe za mkakazi anawaphunzitsa pa za m'mene angapangire gasi yomwe akugwiritsa ntchito pophikira komanso ena kuwunikira makomo awo ndikuona ngati kuti chifukwa choti tatha kuona kuti pa ka, ka, ka program kakang'ono kakutha kugwira ntchito bwinobwino mpofunika kuti mwina uh, ma partners kapena abwenzi osiyanasiyana amene ali ndi kufuna kwabwino ngati mmene timagwira ngati world vision kuphatikiziraponso aboma kuti awunikire nkhani imeneyoyo kuti tingagwire bwanji limodzi kuti mwina madera amene ndowe zimapezeka zambiri ngati ku Chikwawa, ku Nsanje komanso ngakhale ku Karonga, ku, ku Chitipa kumakhala ng'ombe zambiri, tingachite motani kuti ntchito ija ah, tigwire limodzi?
njirayi malingana ndi a Peter stefano dzuwa amene amachokera m'mudzi mwa dzuwa kwa mfumu yaikulu mazengera dera la chilenje world vision program akuti ndi yamakono komanso ya ukhondo wambiri iwo a Peter stefano dzuwa ndi mmodzi mwa alimi amene anayambirira kuchita ntchito iyi ya gasi wochokera ku ndowe za ng'ombe zimene iwo akuti zathandiza kwambiri kupititsa patsogolo mlingo wa moyo wa iwo komanso la banja lawo lonse gasi ameneyi kupatula kuphikira ndi kuti timagwiritsanso ntchito ngati kuunikira aah mkati umo ndiye kuti pamakhala gawo loti ukhoza kulumikiza ma bulb ndiye kuti pa nthawi imene sitikugwiritsa ntchito ngati yophikira timatha kumagwiritsa ntchito ngati kuunikira mwa magetsi choncho. Iwo akuti gas amene akugwiritsa ntchito akuthandiza kuchepetsa mchitidwe omakadula mitengo ndi cholinga chofuna kupanga nkhuni komanso makala. Pamenepa mkuluyu akuti iwo ngati banja Amangofuna ndowa za ng'ombe zitatu zokha kupanga gas amene amatha kuwatengera sabata yonse uku akugwiritsa ntchito pophikira komanso kuunikira.
Pamenepatu phindu ndiye tikuliona kwambiri chifukwa monga muja ndafotokozera kuti kumbali yophikira ndi imene ndinafotokoza ija koma ndiye kuti sitigwiritsa ntchito kumbali yophikira yokha, timagwiritsanso ntchito ngati kumbali ya fetereza. Manyowa aja tikathira mu system muja amatuluka, akamatuluka kumene zija zikutuluka zija ndi zimene ifeyo timazitenganso ndi kuziika mu ma bigili a 20 litres kuzivindikira, zikatha masiku 7 zimakhala kuti zaphikananso, zimene zija timagwiritsa ntchito ngati fetereza wa NPK. Kotero ifeyo ulendo unowo takolola chimanga chochuluka ndithu pa chifukwa choti tagwiritsa ntchito ndowe zimenezi osakhala feteleza ayi. Feteleza tidangothira wa Urea yekha koma kumbali ya chitowe tidangogwiritsa ntchito manyowa amenewa. Ndi amphamvu ndithu kwambiri. Tapanga on apa. Tikatero tapanga on. Apanso timadzapanga on. Akuwirayu ndi gasi. tikapanga choncho timayatsa mayi ebeneza dzuwa omwe ndi mkazi wa a peter stefano akuti kugwiritsa ntchito gasi m'madera ngati ano omwe ali ku midzi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kamba kakuti mavuto okumana ndi utsi iwo sakumana nawo mayi ebeneza dzuwa akuti mavuto ngati matenda a m'mapapo amene amabwera chifukwa cha utsi kwa iwo ndi mbiri yakale
Biogas ndi chipangizo chophikira mwachangu zedi chifukwa ndiye kuti zimene zimakhala zimakhala zoti ngati uphike ndiwo ndiye kuti sipyolera 20 minutes umakhala kuti ndiwozo zapsa kaya ndi zamasamba kaya ndi somba kaya ndi nyama olo sima ndiye kuti imakhala 10 to 15 minutes potengera ndi mmene ili kuchuluka kwake ikakhala yambiri ndiye imakhala 15 minutes koma ikakhala sima yochepa ndiye kuti ndi 10 minutes Masafuliyaso sapikilira zimapangitsa kuti mzimayi ntchito ichepe yotsuka mapoto ngati ziwiya olo even ngakhale mbale ndiye kuti sikugwiraso ndi mitsizi chifukwa choti biogas sipanga mtsizi uliwose ndiye safuliya umatsukira kufuna kuti iwoneke bwino koma osati kuti yapikilira ndi mtsizi zimatithandizira kuti amayi tizikhala ndi nthawi yokwanira yochita zina posakhala ndi nthawi yochuluka kutaya pophika olo kukonzekeretsa ana asukulu m'mawa nde kuti umatera pophika phala apa waika madzi zonsezo zipangira pamodzi wana okonzeka nthawi abwino m'malo mochedwa ku sukulu amatha mofulumira. Pa za kuchepetsa kuonongeka kwa nthawi imene ankataya kalekale pomakafufuza nkhuni, iwo akuti amakwanitsa kugwira ntchito zina zimene zimathandiza umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku.
Azimayi ambiri amasilira chifukwa chonena kuti tija tanena kale kuti kumudzi kuno nkhuni ndi zovuta komanso udindo wotsuka ziwiya ena amalemba wantchito kumene koma ndi mmene zilili ngati kunyumba kwathu kuno sizingatheke kuti ungaluze ndalama kupatsa wantchito kuti azitsuka mbale ka mapoto ayi ntchito zonsezo ndi zopepuka chifukwa kuti palibe mitsizi imene ungalimbane nayo nzomatsuka koma mwa nthawi yochepa komanso kuphika nkosavuta 10 minutes 20 minutes chapsa chakudya waphika koma loseladya
mayi kathe ngoma ndi mmodzi mwa alangizi ku bungwe la world vision kuderali omwe akuti ndiokondwa kuti njira iyi yamakono ya biogas ikutenga mbali yayikulu kamba kakuti anthu ambiri akuzindikira kuti ikulimbikitsa ntchito yoteteza zachilengedwe ngati mitengo.
Monga imodzi mwa ndondomeko za ntchito zimene timagwira, banja la Dzuwa ndi banja limodzi limene linaphunzitsidwa za kasamalidwe ka ziweto monga ng'ombe. Ndipo ataphunzitsidwa anali alimi, mmodzi mwa alimi amene analandira nawo ziweto za ng'ombe. Ndipo ataphunzitsidwa kasamalidwe ka ziwetoka anapitirira Phunziranso za mmene ng'ombe zingawathandizire pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, zimene zina mwa izo. Amayuza ndowe za ng'ombe kugwiritsa ntchito ngati manyowa ku ulimi wawo kuti azitha kukolola chakudya chochuluka, komanso amatha kugwiritsa ntchito ndowe zomwezo kupangira mphamvu ya magetsi imene amagwiritsa ntchito m'nyumba mwawo kuphikira, kuunikira, zimenenso zimathandizira ana. amene ali pa msinkhu wa kusukulu kuti akabwera kunyumba azitha kukhala ndi nthawi yowerenga m'nyumba pogwiritsa ntchito magetsi amene akupanga kuchokera ku ndowe za ng'ombe.
Mayi Ngoma anatsindika kuti njirayi ikungosonyeza kuti ndi zotheka ma project kusintha miyoyo ya anthu ngati anthuwo atazindikira za kufunika koganiza mosinthika. Ah, timalimbikitsa alimi komanso makolo m'mabanja m'midzi yosiyanasiyana kuti nawonso aphunzire monga mmene banja la dzuwa likupangira ndipo banja ilili ndi banja limodzi limene lili ngati malo amene alimi amakaphunzirapo anthu osiyanasiyana akhala akubwera malo ano kudzaphunzira za mmene angazithandizire monga mmene banja la dzuwa likupangira chifukwa tikufuna kuti anthu amenewawa athe kukhala ndi kuzithandiza kumene akhoza kuteteza za chilengedwe makamaka pamene akugwiritsa ntchito mphamvu ya a magetsi ochokera ku ndowe kugwiritsa ntchito pophikira zimene zimapangitsa kuti kudula kwa mitengo kuchepe kudera kunoko ndiye tikufunitsitsa kuti pamene bungwe lili kunoko anthu ambiri asiye kugwiritsa ntchito mitengo ndi makala pophika koma azitha kugwiritsa ntchito ndowe za ng'ombe ngati mmene banja la dzuwa likupangira.
mkulu woyang'anira ndondomeko za ntchito ku bungwe la world vision a charles chimombo ati iwo amayika chidwi chawo chonse pa mfundo zimene zingathandize kutukula umoyo wa ana a chimombo anati iwo ngati bungwe amakondwa kwambiri pamene anthu akugwira ntchito zawo zimene zikulumikizana kwambiri ndi kuteteza zachilengedwe madera awo ngati imeneyi yogwiritsa ntchito gas kuchokera ku ndowe za ng'ombe zinthu zimene zimalimbikitsa kusamalidwa kwa chilengedwe ife a World Vision tili ndi khumbokhumbo loti tidakakhala ndi a, a, a Mr Peter ambiri m'Malawi muno kapena tidakakhala ndi makomiti ambiri ndekuti nkhani yoteteza chilengedwe inakakhala kuti ah, ndiyomveka chifukwa chonena kuti pali alternative pali njira ina imene anthu angagwiritsire ah, ah, fuel kapena gas ah, kuti azithandizikira m'mabanja mwawo ndiye ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri kulumikizana ndi azinzathu kuti ntchito ijayi ipite patsogolo A Chimombo akuti m'madera ambiri amene akukumana ndi kutha kwa chilengedwe ngati mitengo ali ndi ng'ombe komanso ziweto zina zimene ndiposavuta kupanga gasi yemwe akhoza kumagwiritsa ntchito mosavuta.
ngakhale sine uh, kaswiri pa za magasi koma chimene ndinaona pamudzi pamene paja mponena kuti mkulu ujayo ali ndi uh, gasi wambiri wochuluka kwambiri woti iye yekha sangamukwanise kumugwiritsa ntchito pa zimene amagwiritsira Ndi gasi woti anthu enanso a m'mudzi muja atha kugwira naye limodzi. Kutanthauza kuti plant imodzi itha kuchita serve nyumba zambiri m'mudzi ndipo potero midzi yambirinso ikhoza kukhala ndi gasi zimene zitha kuchepetsa kwambiri strain imene imakhalapo pa mphamvu ya magetsi imene imafunikira m'Malawi munomu.
Njira yamakono ngati imeneyi imene ikuchitikira kuno ndi yaukhondo komanso ndi yothandiza kupezeka kwa mphamvu ya magetsi owunikira omwe angathe kuthandizira maphunziro a wana pamene akuwerenga makamaka nthawi ya usiku. Izi zikutsimikizira kudzera ku banja la Bambo ndi Mayi Dzuwa omwe mwaokha akukwanitsa kugwiritsa ntchito biogas kuphikira chakudya ana awo pa nthawiso yabwino. Komabe, ntchito imene ilipo ndi yodziwitsa wanthu, makamaka amene ali ndi ziweto, kuti ali ndi kuthekera kopanga gasi ngati amene Bambo ndi Mayi Dzuwa akupanga kudzera ku ndowe za ng'ombe za mkaka zimene iwo